mwaswera bwanji amayi ndi abambo mwaswera bwanji anyamata ndi asungwana ndale tipasane moni kuti mwaswera bwanji ngati mwaswera inenso ndaswera the great machine tramanja boys nyani wa mphongo alole alole akane akane tanjo ndipoka mpata njoka siyenda ndi mwana Kupatula mulanje pamwamba sokoleri kukuwa kubangula. Ifetu za uchisiru sitifuna. Ifeso zopusa pano sitifuna. Inuyo mukamakhala mukamati ife tikusekererani kapena tikunyengererani ayi ife tikupanga za dziko sitikupanga za chipani sitikupanga zawo sitikupanga ndani simuku- simukutiziwa simungatiwerengeso koma ife chilungamo chiyende pachitikati kwipi chilungamo chake Sapitwa akukutumikirani ndi tramanja boys nyani wamphongo timapanga za ndale tikugabadulani pano kukuswani ndale zilipo zachikhalire ha Woo! The Great Machine Tramanja Boys nyani wamphongo timati alole alole akane akane tanjo tifoka mpata njoka siyenda ni mwana njoka ilibe bere ikangoswana njoka imathawa mwana akapezeka pa khomo la munthu timamuswanyatu ameneyo timamuswa sitiona kuti ni mwana wa njoka mpheni atiluma mwana wa njoka sitikufuna kuseweresa ana a njoka pano sitikufuna kucheza ndi ana a njoka pano sitikufuna boma liyendesedwe ndi ana a njoka sitikufuna ziko liyendesedwe ndi ana a njoka ngati mungakhale ana a njoka tikuswaniso tikukuzulaninso tikubandulaninso chifukwa chilungamo, chilungamo chigwire ntchito. Ine ndakuwa pano, ndazi nzanga tabangula pano, ma achina brother Salo abangula, achina Ntanyiwa abangula, achina Boni Kalindo abangula, Wabakiri TV wabangula, Lighton Mangochi wabangula, ndani uyu, ndani uyu, uyu uku- wa- wakuchani wakumdeka uyu, wakumdeka mfumu ya ndodo ha leya emmanuel makatani wabangula nyamata ameneyi ndimamumvatu wachikulira amene ndimamumvatu zoti mwa anthu onsewa mwana ndine ndekha saziwatu anthu zimenezo tramanja boys ndi mwana tramanja boys mwa anthu onsewa ndi mwana ndimakulemekezani kupasani ulemu tagwira ntchito tabangula kuti boma la mcp lichoke kodi kuchoka kwa boma la mcp timafuna chani Timafuna mtendere ndi chilungamo zimene zimatchuka ndi progressive dpp ndi chi- munthu wake Professor Arthur Peter Mutharika kuyendesa bwino ziko wa mtendere president uyu wa chimwemwe president uyu ofunikira president uyu wachikulire president uyu tinati oloko azinyero oloko akalambe oloko atani akhala pa upresident ndipo awina timmenyera nkhondo ndipo wawinadi iwe kapamba iwe iwe mfiti iwe iwe galu wa, MC wa, wa dpp amene wabisalira kumeneku iwe iweyo amene wakhala kuti ndiwe nkhalakale ukufuna kumuononga profesa arthur peter mutharika undisamale bwinobwino m'bale wanga kumeneku ndakhala ndikunena kuti ku dpp ku kuli anthu ena amene atapangise profesa mutharika asalamulire bwino koma ife tiyamba kubwera ndi mayina pano kuti wakuti si wabwino wakuti si wabwino wakuti si wabwino chifukwa ena inu munathawa mmaoneka ngati abirimankhwe kumakhala ngati mukumunyoza mutharika kena kumkhala ngati muli ku dpp konko kukhala ngati mulipotu mulipo mpakana pano ena inu munabuka appointment Dpp ikazawina ife tidzathawira kumeneko ena inutu muthawa ku mcp mukuthawira ku dpp ndinanena kuti dpp ngati ili yanzeru isalandire candidate wina aliyense kuchokera ku mcp chifukwa ngankhale yawina awinisa sa mcp wa awinisa ndi amalawi mmamizi dpp idekhenso nawo isatenge candidate wina aliyense kuchokera ku opposition kuthamangira ku dpp ku ayi fisi ndi fisi oloko angasinthe tchire koma ife tili pano timati dungeon for kampa tha njoka siyenda ni mwana alole alole akane akane timabangula za ndale tibandula za ndale kufunira ziko zabwino tili pano kuwabangulira amalawi kodi ife tizakhala zii chifukwa chonena kuti tamenyera nkhondo dpp zimene timakana ife ku mcp sitikufuna dpp ipange zimene ifeyo timaka, timakana ku mcp sitikufuna dpp iyende momwemo Dpp yi iyende mu njira ina yake ya chilendolendo ya chilendo choncho kuti Malawi apume mtendere, Malawi aoneke mwa mtundu wina. Mupakidwa manyi, mupakidwa manyi a DPP inu mupakidwa manyi ngati simuziwa. Kodi simumamva chifukwa chani? Ha. Mavuto. The great machine.

kunali kugwesa zipindi kunali kuswali five times a day kuwauza amalawi zipempherani maprofeti zipempherani mulungu atichosere chiwanda chimenechi chiwanda chija mulungu atichosera mukubweresanso ziwanda zina zomenyana ah. tapemphera pano Taswali 5 times a day kumuuza Chauta kumwambako Allahu subhanahu wa ta'ala chimwemwe ndi mtendere zikufikireni namalenga kumwambako tipaseni moyo ndi mtendere ife tikuwe tibangule tauza anthu zabwino komanso tikupempheni kuti mutichosere ulamuliro waka ulamuliro wa kongeresi ulamuliro wa satana uwu popeza munatipasa mpata kuti tiziwe ulamuliro wa satana ndi ulamuliro wa mulungu kodi satana ndi mulungu amapereka mdaliso ndi mtendere ni ndani taona kuti mulungu anampasa mpata satana kanthawi pang'ono kuti tiziwe ulamuliro wake ndiye mcp tayiona ulamuliro wake lero tachoka mulungu tampempha tibwezere konkuja kwa mkulu wa chilungamo kuja kwa mkulu wa mtendere kuja profesa arthur peter mutharika mdala mulera khungwa mdala wa chimwemwe ndi mtendere uyu anthu amamunyoza koma tinali pano kukuwa kuwauza anthu ena ndaonanso lero pali mpungwepungwe lero kuti apepese apepese apepese inu sangapepese inu mulibe mphamvu zomugwira ameneyo inu mulibe mphamvu zommenya ameneyo inu ndi wachipani inuyo inu ndi wachipani cha dpp inuyo inu munyamuka bwanji kukampeza munthu kuti iwo kuti iwe unanyoza ndiye pamene wanyoza ukufuna basi tabwera pano kuti iwe upepese apolisi ali kuti kodi lamulo limeneli akuligwiritsa ntchito ndani ndi chimodzimodzinso tu mcp a richard chimwendo banda amalamulira maunduna wonse mpaka wa army amamulamula richard chimwendo banda wa polisi amamulamula richard chimwendo banda ife tikupempha dpp isiye polisi independent apolisiwo azichita kupasidwa order takampangeni check wakuti anatenga cha amalawi ameneyoyo takaoneni ngati wasungako kena kake pang'ono kumene kuja apolisi apite a anti corruption bureau amulembere kalata maudindo alipo osiyanasiyana wina waononga department ya boma palibe wachipani kupitako kukamukakamiza kapena kummenya palibe nchimozimozi tu ndi congress imene akailamulira richard chimwendo banda chimozimozi dpp musachite izi musapange izi Malawi ndi ziko la democracy Malawi ndi ziko la mtendere a dpp please tikupemphani musapange izi a Norman Chisale ndi kagulu kanu musapange izi paja director wa chinyamatatu pakumveka kambiri kuti amene ife timayembekezera kuti ku mbc ko apasidwa suspend ntchito yako ngati sunagwire bwino pamabwera malamulo pamabwera kalata kupasidwa suspend tatiyeni mukapasidwe mwambo kaye tatiyeni mukakhale ndi akuluakulu kaye mwina simunavinidwe mukavinidwe kaye muziwe kulemekeza mwana kapena mkulu ndiye akuluwa pali mitundu itatu pena pali achikala agogo okalamba mumalemekeza bwanji ana, akulu komanso okalamba mumalemekeza bwanji? Mumapereka maulemu ofanana? Iyayi enawa akalandirelandire mwambo apangeni ma suspend achoke mma office mukaye muyang'anemo kuti kodi chimapangisa zimene zija ndi chani? Amaatuma anthu aja ndi ndani? Zinthu za boma ngati izi mmalawi akuyembekezera zimenezo? mmalawi akuyembekezera kuti fetereza apezeka bwanji ntchito ipezeka bwanji anthu awa anayilephera 1 million jobs inu mwakonza bwanji amalawi ife tipaseni mpata migration segulani passport tinamva kuti kumeneko kukubwera makampani a technobrain omwe aja akale aja tabwereseni mmalawi tu apite akazifunire yekha ganyu akazifunire yekha ntchito tizitenga forex uko kuyibweresa mu ziko muno ziko lizitukuka tizithandiza tizi- tizizithandizira ifeyo musatipanilire dpp ndi ya mtendere m'maboda mukhwefulani pangani maubale abwino kuti m'malawi akagwire ntchito mwachisanzo jb amayankhulira ku america koma wagwira ntchito anthu amene amene timamuziwa anthu ambiri amuziwa kuzera pa social media koma jb ngakhale zina zinali zabwino zina zoyipa koma jb amafunira zabwino dziko lake kapena nayenso ngati nzika ngakhale ali ku america angapite opanda pasipoti kumene kuja anthu ambiri akufuna kumakagula magalimoto mu dubai kukagula magalimoto kuti kapena mu south africa kuti ma- magalimoto a malawi atukuke tasisani mmashopu maujeni misomali malata masimenti watasisani leronso muzikalimbananso ndi kumenyanso anthunso a dpp ine ndikungopempha mukamva uthenga uwu tumizeni direct kwa norman chisale direct kwa chinyamata pitani kwa mukhito pitani konse ofunikira Inu a dpp osamenya munthu, osalemba anyamata kuti anyamatawo azimenya ayi chifukwanso nanu dpp amene munapangisa kuti boma lija ligwe la dpp muli momutu ndipo tikutchulanitu maina anthu inu ndiosamva muzikundikira nokha chuma muzipangira nokha inuyo ulemelero mukuona ngati Yesu wakufikirani mukuona ngati muhamadi wabwera ndizijaso ti akanena frank chiwanda nthawi ija kuti ku state house achakwera atangopitako kukhala ngati kuli kamulungu kena kake koti ukapita uzikalambira ameneyoyo profesa ndi munthu wa mtendere profesa mutharika ndi munthu wa chilungamo profesa mutharika ndi mulera kungwa koma mumuzungulire mutharika inu inu maka akale inu Inoki Chihana wamtendere kwambiri. Alfred Gangata wamtendere kwambiri. As, as, as Sulaiman awa amtendere kwambiri. Kula china Victor Musowa kumeneko amtendere kwambiri. Kula china Mary Navicha amtendere. Kuli mbava zina zazikulu zikulu zokwinya mbala zoti ndi mifitiso zinazo zoti siziyang'ananso m'madera mwawo kuti nchani amawinira kubera amawinira kuba a dpp alikotu kumeneko Lero adakali konko ayisokonezanso dpp yo, ayigwalauzanso dpp yo, lero Mutharika tizimutukananso pano kuzera kwa zisiru zimenezo zimazitaina wa chipani wo ifetu tikuwaziwa ndipo ndi akalekale ndipo ndimemeza kuwauza a Boni Kalindo kuti tatchuleni akuti, a Ntanyiwa tatchuleni akuti akuti wa Bakili TV tiuzana kuti wakuti ku dpp ndi galu ena inu timakuonanitu. ena inu tikukuziwanitu ngakhale munali akuluakulu a chipani koma munalanthera kuwiri ngakhale munali achipani akuluakulu a dpp munalanthera kuwiri inuyo dpp ayikonda ndi anthu dpp yafunidwa ndi amalawi pozera ndi mtsogoleri wake profesa arthur peter mutharika kuti atitengere pasogolo zomenyana muno sitifuna zokhapana muno sitifuna kodi tisiyanisa bwanji kongeresi ya nkhaza ndi dpp progressive party chilungamo mtendere komanso chitetezo mukuzisiya kuti ndiye muyambe kupita madipatimenti kumakamenyamo anthu ayi khoti wa acb malamulo alipo ngati ukuona kuti wina waphonyesa mmene tikunenera pano kuti tagwireni ena wabweze ndalama kodi inu mwalo moti mulimbane ndi ndirama zaba achakwera mwalo moti mulimbane ndi anthu amene aba ndirama a richard chimwendo banda alipo ambirimbiri lero mukulimbana ndi wina wake oti mukanangomutenga kungomupasa suspendi kumunkesa kuthezo kumulanga ziwiri zitatu kumubwezera pa ntchito zigwira ntchito usadzapangenso izi boma limasintha akanachapika mutu ameneyoyo koma mukufuna mummenye mumukhapenso ndiye mcp ndi dpp zisiyana bwanji zomenya anthu ifayi zokhapa anthu ifayi mtendere ndi chilungamo progressive dpp mtendere chitetezo komanso chakulya tipaseni zonsezo Tikuyembekezera manifesto ya mkuluyo kuti tione kuti kodi mkuluyo ali pati. Mbaonanso ndikunena pano kuti inu otsutsa musapezerepo advantage pano. Musatengere advantage kuti sitikukuonani. Ha. Reggae, ka, ka. Omwe wa Archbishop Susa wa kupanga moyo Gomoyo Galiwe. Tili pano langa zina ntrama cha polisi Nyani wa Mphongo timata lola lola kana kane tacho lipo kapata njoka zenda ndi mwana kugaza paphiri mulanje. Amayi ndi abambo amayi amawo amawo abambo awo atate awo amawo anganga awo ndiye ife kuno Ha! pa phiri la mulanje pano pamwamba atsogoleri kuli sapitwa ndikoopsa kwambiri ka studio kako zikwati jejejejejejejejeje ku studio kwako konko he iwe chani iwe chani sete zako iwe ukhale phe sete zako iwe kata washewu iye yachimwene kuti timapanga choncho tikabwera mu studio ife timapanga za ndale a mcp nanunso muli bize he panopa fetereza wakwera wakwezani ndani e pa mafuta pakali panopa akwera ak- wakwezani ndani e pakali panopa chimanga e pakali pano tadikirani mupereke 12 months ya ulere mmene tinampasira mpata chakwera tiyani timpasenso profesa arthur peter mutharika chonse chaka chonse miyezi 12 timpase timuone kuti kodi ziko lino alipanga bwanji musayambepo ndipo kungokuona iweyo wa mcp ukubwera ndi manonsensi ena mwangonya simunasete mungobwera he taonani chimangatu chakwera he fetereza tu wakwera he chani wakweza zinthu zimenezizi ndi ndani profesa walumbira liti wasankha nduna liti budget yake yalowa liti chifukwa inu kuti muziwe kuti budget ikukweza katundu iyi si ya profesa ine ndakhala ndikukuwuzani kuti budget iyi ndi ya chakwera 2025 mpaka 2026 kuti tumutharika zimuyendere bwino asankhe nduna akasankha ma mp chani akalowese budget yawo budget yawo imeneyo ndiye muyambe kuyiwerenga inuyo kuti budget ijapangira chani Mwachisanzo budget ya a Chakwera anthu akukumba 2 point, eh, 8 point chakuti billion imene inapita ku state house kuyang'ana ku state house kudya tatengerapo mwayi taonako anthu akufunsa kuti inachita chani ndalama imeneja mabajeti onse analowa msewu Makanjira Mangochi ndalama zinakatengedwa ku Saudi Arabia kodi zate, zili kuti kodi misewu yalimidwa pati Jesse Kabwila akutulusa mau kuti ifetu tatuluka m'boma tasiya misewu ili chikhalire. A msewu wake uti? Alima uti? Zimenezo n'zimene tikufuna kuti zikhale pa ground tizione. Osamangonena chinthu oti chilibe, chilibe mpata. Ife tapasa 6 years a Chakwera yaulere ndipo president anakondedwa ndi Chakwera kupasidwa 6 years ndi ma MP ake. Ma MP akhala 6 years ku parliament. Inu simuziziwa? Chakwera wakhala 6 years ku parliament. Inu simuziziwa?